ndị Igbo lụpụtara fa ga-eji wee sị na ọ ife a ka ha ji wee dị ebube na kemgbe ụka ji wee bịa na ife niile anyị na-eli na ife niile anyị na-eme bụ ihe mere ntụbata imported akpati ozu e ga-eji wee ni ụfọdụ ndị Igbo bụ made in China ngazi anyị ji eli nni bụ made in China ihe niile anyị ji eke ekike bụ ihe ndị mba ndị ọzọ lụrụ ma matches ma toothpick oge m na-ekwu ofu onye wee kpọọ m wee sị m kedu ihe ndị Igbo rụpụtara mgbe fa na-eme ọdịnana tupu ụka abịa m wee sị ya ya gee ntị ka m kọọlụ ya ya gee ntị na eji m azụ bịa maka na esi m olu m wee sị na mgbe Igbo na-eme sọsọ ọdịnana na nke mbụ na enwerọ ofu mkpụrụ onye arịrịọ n'anị Igbo ee ọ ee e ọ bụrụ na mmadụ enweghị ife ọ ga-eli a sị ogbe ya ogbe were nye onye a ogbe biko nye onye a maka ikekwa na ụkwụ jili ya maọbụ na aka jili ya ọ bụrọ onye ayịyọ e wee kpọọ ya ogbenye hello m wee gwa ya na anị gbara oburugbo na ife Igbo ji aza afa taa bụ ihe ndị nna nna anyị ha rụrụ mgbe anyị na-eme ọdịnana ọ sị m olee etu m sị ya gaa Europe gaa na ụnọ ọkpụtọrọkpụ a na-akpọ museum gaa na museum dị na France gaa na museum dị na Amerịka na ife niile anyị ji wee dị ebube ife anyị kpụrụ akpụ ife anyị lụrụ alụ na fa bịara na be anyị bukọlịa gaa na be ha ọ bụrụ na ife ndị a fa bukọje ọ bụrụ na ha abụrọ ihe ọma ọ bụrụ na fa abụrọ ife dị omimi ọ bụrụ na fa abụrọ ife ịtụnanya na ndị ọcha ga-echekwaba ya etu ha si echekwaba ya ruo taa maka na ife na-eme nchekwaba bụ ife na-eme nnene ife na-eme nnene bụ ife dị omimi ife dị omimi bụ ife nka na ụzụ ha wee bịa gwupụta ụfọdụ ihe n'ime ana ụfọdụ ka ha gwupụtara na Nri mmadụ akpụrụ akpụ ụfọdụ ka fa gwupụtara n'Igbo Ukwu ị gaa na Nsụka ebe a na-akpọ Leja the oldest iron factory in the world ọ dị ebe a ruo taa na lejja ha mere test ọ pụtaba 6000 years akụkọ baịbụl ị na-akọrọ m akụkọ 4000 years 2000 years anyị na-agwa ụnụ na ndị igbo amalitego rụba iron ị ma ihe bụ iron work number one you have to mine iron ị ga-egwupe ime ana wepụta iron ore number two you have to create a furnace fire dị so hot hot enough to melt iron for you to mold anything i nwere ike mold ndị igbo alụbago ya more than 6000 years the iron site as i'm talking to you now ọ ka dị na-exist na lejja l-e-double-j-a you can google it a na-achọ ya achọ the igbo ukwu bronze work the nri bronze work ihe niile a jụọ onwe gị ọ gịnị kpatara ndị ọcha ji wee bukọlụ ife ndị a rụọrọ ya security ife ya bara uru a na-arụrụ ya security ọ na-emezi ụmụ unu gaa amerịka fa akwụọ ụgwọ ka fa kilie ife nna nna ha rụrụ ọ bụrụ na ndị gboo arụrụ ife niile na fa rụpụtara ya na fa kpụọ ya etu e si wee kpụ nna anyị ukwu a enopu ọ bụ na fa kpụpụtara etu e si wee kpụ enopu o nwere ife anyị- ebe anyị ga-agado aka sị na ebe a ka anyị ji wee dị ebube mana kemgbe igbo ji wee rapụ omenana mebe omenenu o nwerezị ofu mkpụrụ ihe anyị ji aka o nwerezị ofu mkpụrụ ife anyị na-arụpụta kpọọ ya nke anyị anyị na-eme bronze work bronze work bụ that na you mix tin and iron for you to gain bronze ọ science ọdịnana bụ science ọdịnana bụ nka ọdịnana bụ ụzụ ọ bụrọ ihe ụmụazị onye igbo nọ n'isi ọ ya kpatara sọsọ ndị igbo nwelu the confidence ịkpọ nna ha ndị mbụ o nwere obodo ọzọ na-eme ya hello o nwere obodo ga-anọkata n'ụwa a na-agọ ọjị na-ekpe ekpere kpọọ nna ha ndị mbụ ọ sọsọ ndị igbo ga-ewere ọjị sị ndị mbụ na ndị egede bịa werenụ ọjị ndị be anyị asịrị m asị sọsọ ndị igbo that that o nwere mgbe agụnechibo na-ekwu okwu ọ sị na na na ya enwe history ebe igbo si wee bịa and it's understandable why maka na anyị bụ ndị mbụ ụmụ ọkpụ tọrọ ọkpụ